um, msonkhano unowo meseji ya- yoyambirira ndiyonena kuti tamusiyeni namiwa mumasule namiwa um, luhanga inspector general luhanga i'm telling you release namiwa

a luhanga tikuziwani zinthu zanu inuyo achimwemwe chipungu tikuziwani zinthu zanu kodi inu zimesa kodi ndinu a dpp kodi kodi namiwa ndi wachani kodi mukuona ngati kuti namiwa uja ndi chani mukuona ngati namiwa uja alibe information namiwa wachokera kuti namiwa anakafika ku state house inu musanakafike ku state house amagwira ntchito ndi apm namiwa You- you guys you guys eh, we, we are giving us room in fact mukuzimaliza nokha so ineyo outside so it's difficult nkhani ya namiwa ndiyovuta kuikamba chifukwa china zoti namiwa sitimamuziwa sikuti ama zinthu zina sindingaziyankhule panopa zokhuza namiwa chifukwa china zoti ndi zotani zili complicated because namiwa foundation yake he's dpp

you know ndinanenapo za cartel i've been talking about the cartel kuti cartel panopa ikumenyana cartel yokayoka kodi inuyo simumamvetsera chifukwa chani why don't you listen when i tell you chifukwa chani simumamvetsera kunena kuti cartel ikumenyana yokayoka titaisokoneza cartel ija system ikumenyana yokayoka that's why namiwa akumangidwa in normal circumstance namiwa sakuma- sangamangidwe boma la dpp ndizosamveseseka zimenezo because namiwa ndiye wa dpp yo kaya namiwa belongs to dpp there is no two ways about it he knows it i know it you know it amene mmasatira mmene zimayendera zinthu ku malawi and how things are komano mulungu watithandiza kunena kuti dpp ija ikumenyana yokhayokha so ikamamenyana yokhayokha namiwa uja akumenyanso anzake a dpp chifukwa chani chifukwa chonena zoti dpp ija ikuswana yokhayokha akulimbirana amene aja 2030 akulimbirana authority right now akulimbirana who should get as much money as possible but kulimbirana kwawoko kusatisokoneze ife masiku so when we take now namiwa outside dpp he is an advocate ndi munthu wonena kunena kuti amayankhula wakhala akuyankhula nthawi ya mcp panonso akupitiriza kuyankhula the basis the intentions aside zolinga zake aside komano kuyankhula kwake kuja kumatithandiza and that's where we need to be very logical about things kaya namiwa ndi wa dpp kaya namiwa amapanga zake zosokonekera zimene ineyo ndikazakhala ndi nthawi zikakhala zofunikira ndizakuuzani kuti namiwa amapanga chakuti amapita kwawo amakatenga chakuti kwawo amata koma panopa nkhani yofunikira ndiyonena kuti zimene akunena namiwa uja ndizoona kaya namiwa uja tinayambana naye chani kaya namiwa uja ndi wausiru chani kaya namiwa uja amapanga zosaziwika bwinobwino kanami koma zimene wayankhula zokhuza chipungu zokhuza uh, uh, Norman Chisale it's true these people are criminals so th- we stand with namiwa on that basis and you cannot arrest him chifukwa namiwa kuima kumakamba zina zake zimene zikuyenera kuti dziko la malawi lipange pay attention that's not a crime namiwa coming out with his uh, organization with his friends and saying can you be accountable that's not a ground to arrest someone komano pamenepopo ndi pamene mungaziwe kuti dziko la malawi akuyendetsa dziko si, si apm apm akumayendetsa dziko part time he's running that country on part time you know just ma hours one hour two hours three hours akuyendetsa apm part time ndipo part time yake eh, ya three hours two hours maximum akuma pa tsiku apm amagwira ntchito ya dziko for 2 hours nthawi yonseyi akuyendesa ndi zigawenga zokhazokha zikuyendesa after 2 hours imene apm akupanga run that country the rest of the 22 hours a day zikuyendesa ndi zigawenga that's why namiwa can be arrested the way they have arrested him the sad part is that dpp hmm? we used to believe kuti dpp ndi anthu ophunzira dpp ndi system panopa dpp yake yangolowa pa street basi ingopanga za pa street achina chipungu aje achina chimwemwe chipungu achina chimwemwe chipungu they I, amaziyenereza akuziyenereza because iwo aje alibe mphamvu ngati the way they think they have power mphamvu zili ndi inuyo amalawi aeni ake vuto ndiona kuti pakati panopa amalawi simunadzuke simunayere m'maso with the system mukuganizabe za nsima bora tikudya nsima nsima yake iti nsima umadya yopanda ndiwo hmm? kodi ukadya nsimayo ndeno what, what next how you, mudya nsimayo kangati olo nsimayo mudya kangati olo nsimayo muli nayo chifukwa amalawi munakhala kuti ndinu ozuka eti panopa mumayenera kukhala kuchani ku polisi kumene kuli namiwa It doesn't matter where you, whether you belong to DPP, whether you belong to UTM, whether you belong to MCP, which is a political party you belong to, which other uh, religion you belong to, which other region you belong to. Timayenera kuti amalawi tikhale ku polisi kumene amanga namiwa. That's and hozindikira chifukwa what does arresting namiwa mean? It means you can't question us. Mungatifunse kuti tipange account tindalama zimene tikupeza. That's what it means. and when you are silent pamene mukukhala chete pamene simukupanga simukuyima kumusatira namiwa kumene amangidwa mukutanthauza kunena kuti it's okay anthu aziba and is- mulibe maf- mulibe mphamvu zofusa section 12 ya constitution you are saying section 12 ya constitution itha kumangophwanyidwa which is the pinnacle of democracy the pinnacle of, of, of the constitution ngati pali provision yofunikira ku malawi ndi section 12 namiwa zomwe wapanga zimene ammangira akabweresa nkhani zina zikhala zopeka koma zeni zeni zimene ammangira so far chimene ammangira ndifa kuti wanena kunena kuti a chipungu ndi awa a norman chisale apereke rekodi ya chuma chawo kuti apeza bwanji kodi inu a norman chisale zimene sali ali kale ndi milandu ya temo yambiri ya, ya, ya IBM 5 billion eh, chuma chawo chokwana 5 billion sana sanachifotokoze munthu

munthu akapanga chiganizo boma likapanga chinthu chimene chikusemphana ndi the spirit of the constitution za malamulo aakulu a dziko la malawi Zi- decision imeneyo ili chabe ma decisions amene anapanga ambiritu uh, uyu ndani timati maele Mus- fostino maele ma decisions amene ajatu they're unconstitutional Those decisions don't make sense at all. and there's no stand at all. Come on, you just need to have people that can stand on truth and people that are willing to say, no, you can't continue like this. amaere apanga madecisions a constitution ambiri amene lero tikuona zigawenga zachina paulo uh, uh, norman chisale akumalimbana mtima kwapeza kuti akummanga nda uh, uh, namiwa nkhani iyi ndi opportunity kwa malawi chifukwa namiwa ndi wa gulu lawo sakuwuzani kodi palibe pali kuti anayankhulana ndi chi norman chisale norman chisale adakafuzenga norman chisale kumuyimbira namiwa amammasukira koma samadziwa kuti namiwa wasintha thabwa panopa akupanga focus za amalawi waona kuti anthu a dpp awa ndi agalu ndiye panopa ife chimene tikuyenera kupanga amalawi kuti timuwine na, na, namiwa uja complete timuwine akhale wathu namiwa uja namiwa uja akuyenera akhale wathu fa namiwa uja akuziwa zinthu zambiri za dpp akwaziwa agalu amenewa namiwa uja akwaziwa agalu amenewa chifukwa wayenda nawo agalu amenewa awa timpange sapoti ndipo tipange demand atuluke namiwa uja namiwa uja ndi wa ife amalawi And is another Malawi. It doesn't even have to be Namiwa, or it doesn't have to. It doesn't matter who it is. It doesn't even matter kuti Namiwa or even an account alibe information. Yo did it and is a failed to kampanga support. Komano, you can't arrest a citizen. You can't arrest anyone at all for demanding accountability for saying tafotokozani chuma chanuchi. maona malawi kupusa kwanu tikamafunsa mafunso mmanena kuti akupanga ah, nsanje hey, eh, jealous hey, eh, iwe ufiti uwabwino ndiweyo chuma umayenera kuchifotokoza kumene if you have money you have to explain how you have earned that money and the fact that we're asking kodi ndalamazi zachokera it means kuti tikakuyang'anani tikakusewezani tikakuyezani simukuyenera kukhala ndi ndalama zimene mumaona mukuonesa nde uchitsiru wanu eti sitimafunikanso kuti tichite kuvutika tione kuti anthu ali ndi ndalama mumaba ndalama zija ndikumazipangaso show off kuganiza mopepera ngati ayuba james kuba ndalama ndikumazionesanso ndalama zijaso kumazionesa ndalama zija kuti you know want now to, to show off to people kupusa kuganiza mopepera ngati ayuba james kuganiza mopepera ngati baba steve malondera kuganiza mopepera ngati achina gangata amene alibe nzeru they don't they are not even clever enough to understand but then they go around ah, ine ndi ndege kodi ndege ya, ya gangata ili kuti Nde- gangata amanena kuti ndi ndege ndege ya gangata ili kutiko how did he end ha gangata amalimbikira hey alexius hey iwewe umatha chizungu gangata koma ndi ndalama kodi ndalama okay gangata ndi ndalama zinachokera kutiko amapanga ma business ma business anji iye amapanga ma business it doesn't matter it matters it matters where these people get money kaya ndiwe you know the whole system is panopa chilichonse chili pa mbalambanda any Malawian amene akufuna kuyang'ana zenizeni zimene zikusokonekera m'Malawi mwathu ndi kubatu basi everything that is wrong in our country begins from corruption begins from financial fraud how do you have a country that does not have an acb director that does not have a director wa financial intelligence uh, authority How? Because Gabriel Chambers is not a STB director. Ndi puppet. Panowa angosanduka puppet. Akungodikira amusankhe. Angopembeza, angonyambita mapazi, angonyambita anthu even katero akuinyambita Gabriel Chambers. He's a, he's, he's a shame, man. He's a shame. You can't have a person who doesn't have the guts. Gabriel Chambers, I don't know kuti nditipite kuti ngati dziko.

what is this why are you president arthur peter mutharika iwe ndiwe president chifukwa chani apm is as good as dead apm i repeat mumuuze apm mwauze ah, amene amamupanga apm is as good as dead how do you change security ya president apm uja wangosanduka ngati chikwangwani apm wangosanduka ngati chikwangwani and iweyo ngati umakonda dpp in, in fact let me start iweyo if you really love dpp this should piss you off mukuyenera kukhala anthu okwiya kunena kuti apm uja angogwiritsidwa ntchito ngati eh, ngati chikwangwani apm uja angodusa kupitisidwa uku ku- mmene wakalambira apm kumpitisa ku blantyre after

that's why agawa amenewa angopanga zimene akufuna kukagawana malo ku adl malo aku ADL. nkhani yomwe atulusa na ma- na miwa ija ndi nkhani yofunikira kwambiri ndi nkhani yama malotu when you say tili ndi dziko kodi dziko ndi chani dziko dziko ndi chani dziko ndi land When we say sovereignty, you need to have land, you need to have piece of land. Malo aja for years amangoseweretsedwa mcp imangogawana dpp imangogawana udf imangogawana kumangopanga chinsawawa izizi zikuyenera zithe enough is enough and tikuyenera tipange rise we need to rise up nkhani ya malo ija ndi everything kaya chilichonse chakugunda pamene pajapo tikuyenera tipange rise to the point kunena kuti chaka chichisanathe chaka chisanathe ku limbe amwenye akuyenera achoke isizi sindikujoka i'm not joking we as citizens tikuyenera tipange rise and get back our land malo amene aja ndi amalawi amwenye achina abu aja achina abu achina faizal abu they have to go achina motion and this is our country we need to demand this izizi si nkhaninso yoti chanichani malamulo nde ndi amene ndikukuuzaniwa asakuuzeni kuti that's a lawlessness lawlessness ndi chipungu uyo lawlessness ndi

when you look at all these people achina gangata onse ndizigawenga clear cut achina mbeta frank mbeta akandiuze zamalamulo ine he should tell me about being lawful frank mbeta he's a symbol ndi poster boy wa lawlessness frank mbeta and amene ndi amene mukutenga kukhala head of the bar what the heck you know

eh ikumulemera akamayenda kamwendo munaona mmene amayendera lovemore chikopa lawlessness imakhala yamulemera It's too much he's so un lawlessness eh, imamulemera chikopa lovemore chikopa munthu woyipa chigawenga the prince of corruption the prince of thieves the prince of uh, injustice in Malawi. Lovemore Chikopa, munthu woyipa kwambiri. Achina Ken Manda onse aja, the symbol of lawlessness. Ndeno, mukaona zimene zikuchitika ku Malawi, etu, ndikunena kunena kuti, ndi nthawi yonena kuti a Malawi, mupange claim malo anu, ku Limbe kuja amwenye azipita. Amwenye, who have malo amene aja apeza illegally. So, simunganene kunena, ah, mungena mutsatire ma court, which court? Mupange bwino bwino bwino, which law? These people, they can't explain how they have gotten the land. You should demand the land back. anthu aja azipita ndalama anapanga kalenso in fact they have done too much taasiya nthawi yayitali anthu amene aja amayenera kumapita by 20, 25 2005 ija atabwera bingu mistake imene anapanga bingu ndionena kuti atasiyana ndi udf he didn't fix the problems that udf had caused because bakili muluzi ndamenepo analowesa amwenye mdziko muno mmalawi muja mmalawi muja amene analowesa amwenye ndikupanga chisawa chisawawa ndikupezeka kuti amwenye aja ndi amene ali ndi chuma ndi amene ali ndi control tinawapasatu chuma ifeyo kuzera kwa cheya bakili muluzi ndi munthu wopusa kwambiri ndikunena ine kuti bakili muluzi munthu wopusa kwambiri ndimangokuyang'anani mukamaseka ah cheya ah, cheya oziwa kukhala ndi anthu eh, cheya cheya is a human being Eh, eh, eh. inenso ndili mwana ndili ndi maganizo achimwana ndimaona ngati cheya uja ndi munthu wabwino you know ndipo ndikakhala kumanena acheya amaziwa andi umunthu alibe umunthu cheya because anakhala kuti andi umunthu sanakalola kuti amwenye they should take over our country financially because you have given the fin you, you gave the financial muscle to all the, the amwe- amwenye so when bingu came amayenera kuti apange fix ziko lija athane ndi kachitidwe

Of all the things that I say about the weaknesses of Chilima, Chilima anayankha bwino. Ananena unena kuti kodi mutu wake wa president umakhala uli kuti kwa magwisidwa ntchito. Mm? Um, chachiwiri nchonena kuti APM mm? gwisidwa ntchito silinganene kuti agwisidwa ntchito chifukwa kuti ma appointments anapanga cabinet yoyambirira anapanga ndi APM nthawi imene ati umoyo wake umachita kuoneka kuti ali moyo APM you know amachita kuoneka kuti he's making decisions he was amakhala ma briefing chanje ngangani amakumana ma, ma, ma press briefing amakumana so when he was doing his first cabinet apm anali moyo he was alive he was he was healthy you know akuti xenophobia iwe ndi uchitsiru umene ukunena zazi this is not xenophobia if people come in your land in your country and it grabs all the land and you're saying no you should leave our land to us that's not xenophobia this is not xenophobia what is what does xenophobia mean what does xenophobia mean dealing with criminals the real criminals actually not anthu amene mukumamenya kumawakwapula kuwagenda kufuna kuwapha ndaona zithunzi zina zake a times anayika kuonesa zithu a, a, a, a nation anthu atatu ata wina ataphwanyika nkhope yonseyi wina atachoka mkono wina atavulazidwa those are people that are poor they are hungry ndi anthu oti alibe kenakake so i'm not justifying kuba chifukwa kuti uli ndi njala kapena kubera anthu osauka anzako but what i'm saying is these are not the main problem we should grab these people tapitise ku polisi amangidwe ndithu koma eni eni amene tikuyenera tapange dispose ndi achina chipunguwa ka anthu amene akuyenerano azi- asamayende malawi muja ndi ufulu ndi achina chipungu achina norman chisale achina peter mukhito achina frank mbeta achina onse aja amene akukhuzidwa ndi amaryllis hotel za amaryllis hotel anthu amene aja ndi amene akuyenera kuti akhale alibe aziopa mziko muja asayende no no no i'm saying it maministers amene akuberani mupange zonena kuti asayende anthu aziopa azikuopani kuti agendedwa kumene muwaone muwagende ine ndikunena kunena kuti mbava zimenezi muzigenda mesa kuti mmanena kuti wakuba agendedwe mesa mumagenda anthu okuba kuti muwagende ma ministers because they are stealing from you ndimayankha ishu imene amanena pidu we cannot excuse apm apm is part of the rot not kuti apm akuba koma he has brought okubawo iye uja wawabweresa akubaja ndikuwapasa freedom I'm telling you pali ma decisions oti- oti ndimachita kudziwa kuti decision iyi wapanga ndi apm kumutenga partridge george partridge kupita ku, ku, ku, ku, ku reserve bank of malawi i know that's the decision ya apm because george partridge ndi apm ndani they are like this kumutenga

kuwatenga ndikhoza kutchula suleman ngati speaker that's a decision ya apm ineyo ma decision ya apm ndimaziwa pure decision ya apm ya apm ya apm ndikhoza kuwapanga point ma decisions onsewa amene anapanga apm amene ndimatha kuziwa kuti iyi ndi apm because ine apm i know apm amalawi sindinakuuze niponi let me tell you today let, let me tell you to me lero ndifuna ndikuuzeni amalawi ine i've spoken to apm I've had phone calls with APM. Ndakhala ndikuyankhula ndi APM. Kungoyambira 2025 atangowina APM. The system closed down. APM amandiimbira foni ine kundiimbira foni. APM would call me. Ndikukuuzani tu lero ine APM amandiimbira foni kupeza ma miss call 5 6 miss calls APM. kundiyimbira kuti ayankhulane ndi ineyo apm professor arthur peter mutharika i've kept this information because i respect the office of the president i respect the office komano zimene zikuchitikazi we need to speak mene alili namiwa namiwa was meeting apm namiwa just last month yomweyi he went to meet the president if not within july kodi tili mu july mwinaso mwezi uno koma pompano namiwa anakumana ndi president amakumana ndi nzake apm ndi nzake wa namiwa it's not even uh, something to hide anyone who is dpp knows apm ndi nzake wa namiwa amene amaziwa adu anthu ankatikati why am i telling you this system ija ine ndakhala ndikuwuzani kuti mdzikoli akuyendesa si apm because ine apm ndimamuziwa i've had conversations with him and i know him i'm not saying ine ndikukonza zomwe akunena pido kuti vuto apm tisampange blame apm no no no no we have to blame him he is our president apm ife sitinasankhe peter mukhito kukhala president wathu sitinasankhe chipungu chimwemwe chipungu ali malawi munakamvotera chimwemwe chipungu kuti akhale president pa 25 paja um, I mean, pa, pa 16 uh, Sep- september 2025 pa ballot panali chimwemwe chipungu pa ballot panali frank mbeta pa ballot panali peter mukhito panali norman chisale pa ballot panalibe agalu onsewa amene akutivutisawa panali apm so if dziko ngati silikuyenda bwino we have to blame the president because he is the one who elected to fix these things ndi amene ana- maganizidwe amene mukunena achina pido kapena mukufuna muzitiuza kumanena kuti apm sivuto ndi zimene akunena achina baba mmulondera zopepera zomanena kuti um, chakwera sanali vuto vuto ndi amene amuzungulira Ah, usiru uwo nde umenewo usiru nde umenewo ife we are not going to buy that narrative yachi na baba mulonda azipanga zokomweko kaya kuti kaya kumanda kwawo azikapanga zimenezozo not azibwera kumatiuza kuti apm is not a problem uh, i mean uh, chakwera wasn't the problem the people that's around that's stupidity of the highest order azikauza anthu onena kuti sakuziwa kanthu so not ifeyo anthu amene tikuziwa zimene zimachitika how government is run and how government runs namiwa akuyenera atulusidwe and tonsefe tikuyenera kuti tikhale behind namiwa kuti atulusidwe chifukwa chonena zoti his position no matter titha kumpezera zifukwa namiwa zosiyanasiyana titha kumpezera nyenye komano namiwayo wanena kunena kuti chipungu wanena kunena kuti mm, uh, chipungu no uh, chimwemwe chipungu wanena kunena kuti uh, uh, paulos norman chisale wachita wanena kunena kuti macabinet ministers aliyense amene ali mboma aonese chuma chake this is a basic requirement amwake wondering kuti she had to be demanding this izi sizochita kufuna kuti tichite kupanga demand ndi mmene zimayenera kukhalira sitidikiranso kuti ithe chaka kuti yayi one year ithe kaye no no no no no no sumadikira kuti galimoto ija ikamapita ku mphompho eti ikamapita kuti kupita ku mphompho ikalowa ikagwera m'madzi sumadikira kuti ayi mudikire kaye driver akuziwa chimene aku- oh, tikuchita kuona kuti matayala awo aloza kuchani kuchimphompho iku akupita ndithu akukalo ah, ah. mumapanga zibwana kwambiri amalapo demand yomwe apanga namiwa ndi demand yonena kunena kuti tonsefe amalawi tikuyenera tikhale behind and timayenera kupanga demand all along and that's what we have been saying nkhani yakatangaleyi ndi nkhanitu ya accountability ndi nkhani yonena kunena kuti um, akuti we did not vote for Jane Ansah. Uh, you're stupid. You're stupid. Jane Ansah was on the ballot. We voted for Jane Ansah. We voted for Jane Ansah. In fact, dziko lili kukanika kulephera kumene kulephera APM. Jane Ansah is also a problem. In eyes, the constitution, muziwerenga constitution makuuze ndanthu ndi ayi malamulo a dziko hey, leadership hey, ntchito za president za vice president zimakhala zopasidwa no no no president uja tikamanena kuti presidency what is the presidency the president ndi vice first the president and the first vice president that's the presidency jane ansah ndi mphamvu and kulephera kwa apm ndi kulepheranso kwa jane ansah uyuyu enoch chihanayu ndi ombwambwana enoch chihana ndi ombwambwana chifukwa kuti enoch chihana akugwiritsidwa ntchito ndi this gang kumabwera kumaoneka ngati kuti ah, apm akumu they are using enoch and they know kuti if apm was to die today or become incapacitated god forbid But if APM was to die today or was becoming niyankhule m'chichewa enoch chihana akugwiritsidwa ntchito ndi magangster zigawenga za dpp chifukwa akuziwa zona kuti apm atamwalira lero apm atapezeka kuti sawa akukanika kuyenda kapena akugwidwa ndi stroke kapena matenda amakumana anthu ndi matenda osiyanasiyana wina aliyense atha kugwidwa ndi matenda amenewa ine nditha kugwidwa ndi matenda amene inu mutha kugwidwa apm yo ndio watani why can't we talk about apm kuti atha kumwalira amene sangamwalire ni ndani apm atha kumwalira jane ansah atha kumwalira enoch chihana atha kumwalira wina aliyense atha kumwalira koma apa tikukamba za apm because it's relevant to talk about the death of the president the president can die if apm was to die today if apm was to have a disease that would make him in incapacitated to be declared incapable to run the government the dpp gang know that constitutionally enoch chihana cannot become president so that's why their focus has always been on jane ansah so enoch chihana akumalandira timaulemu topanda ntchito the moment apm is dead or incapacitated chihana uja ndi amene azamangidwe ndipo azazunzika kuipa but these people they when aka- akalawisidwa kapower eh? when they smell power ama amasiya kuganiza they stop thinking it's like a man uh, that wants to have some, if you know what I mean. Amazapezeka kuti basi kubalalikiratu. A man that wants to have some. Amasiya kuganiza basi. It's the same thing that Enoch Chihana chimene akupanga. Akugwiritsidwa ntchito. Angogwiritsidwa ntchito. Now, ndisataye energy yanga kupezeka kuti sizikumveka kuti point yaikulu ndiyonena kuti point yaikulu ndiyonena kuti hands off release namiwa sizopitanso kuti kutilekere ku khoti kapena khoti likamange belo ziti zonena belo chonena kuti khoti likakane kuti yayi ndikuti mubwerenso ndiganize kaye kuti timpase belo kapena ayi namiwa atulusidwe amalawi its time for you to rise up its time for you kuti mungopita ku polisi kuti mukangonena kuti uyu mumutuluse like this is what and if we have actual civil advocate uh, civil human rights advocates csos mabwana nonse ama csos ku malawi tadzukani for the first time tapitani ku- ku- ku- kujeni kuja mukanene kuti namiwa atuluke its not even about that's law ndendi imeneyoyo freedom of expression and demanding accountability ndendi imeneyoyo asakuuze munthu za remand allow the process which process which process the process that is being controlled by achina chisale omwewo

dean of law for a former minister of justice because this is not your first time amuhango ena mwina titha kuwamvera tinena ah, akufuna kaya amvese bwino bwino kuti mphamvu za nkhani za justice inuyo mukuyenera kuzimvesa kwambiri a minister of justice amuhango because mwaphunzisa malamulo mwakhala dean of law mwakhalapo minister of justice before you have practiced the law you have enough evidence and enough knowledge for you to act kumenyana kumene akumenyana a dpp uku tikamaza akamamaliza apezeka kuti dziko lija abetsa akubetsa dziko lija kwambiri amwenye aja zigawenga zija zikutenga dziko lija even more nchifukwa chake akumalimba mtima mpakana maguys a pacific limited kumapita ku court kumakapanga challenge akupita ku court atakhala kuti their constitutional argument was viable and inali strong but akupita ku court kuja ndi malo okuba those guys have stolen all those 150 resorts ndizokuba zimene zi- how, how does how, have you ever asked yourself kuti a pacific limited ali ndi malo otero aja chifukwa cha so the chaos and the criminality in malawi is embedded mu land kubedwa kwa malo chifukwa chani dziko ndi malolo tikamati dziko amene ujalo ndi dziko lalikulu achewa amanena kuti eh ujala ndi dziko um, mukamvera interview if you pay attention to some of the interviews that uh, simbi phiri has done amanena kuti ine ndi mdziko ayi mdziko dala wogwira ntchito akamayankhula chichewa chake cho- cho- chozelezeka amayankhula chicha muzamva akukamba za dziko kuti kuno kuli dziko kuti ukayang'ana konseku kuli malo kuli manda uko kuli manyumba naika kuli dziko ndi ndi dziko ka ndi ndi dziko dziko ndi malo that's why chichewa chinapanga translate country as dziko ndi dzikolo achina chisale angoseweresa achina chipungu angoseweresa akamai amamuchita kuoneka kuti munthu uyu he's on scotch you know munthu uyuyu his on jameson eh? munthu uyuyu amaoneka olezera ukamuona bwinobwino chipungu ma- amachita kuoneka kuti olezera and you, you leading so i'm demanding accountability but before we even start talking about accountability namiwa atiuke let me remind you in 2023 i stood with

and demand uh, protection of refugees timanena kunena kuti ali ma refugees awa anthu obwerawo ma immigrants musazunze musapange nkhaza ndipo makhoti atsegule alandire chilungamo chawo malawians ah, mukukamba za anthu obwera anthu ambirimbiri akuvutika and i told you and i remember this ndinakuuzani kunena kuti amalawi anthu awawo akathana ndi My refugees you akubwera kwa inu. When they are done with these refugees, they will come after you. I told you Malawians. And what happened? You could no longer demonstrate any longer. Azikwanja amabwera. Ziko lanu lomwe. You couldn't be they were coming after you and amakumaliza faba alita kumena watu kuyenda deliver. Ena wana ndebola so MCP jaina kango wina pamene pajapo. I don't know where this country would have been. The, the country is nowhere anyway, but I, I, I don't even want to imagine if MCP had won. Chifukwa cha anyamata azikwanje aja anakasanduka now legitimized anakasikana kukhazikika. Koma pano tindi anyamata okuba malo. Ndiye ndikukuuzani kunena kuti kumangidwa kwa Namiwa, you know, kumangidwa kwa Namiwa sikuti kwangochitika. We are falling into a police state. Frank Faruk Mbeta anatumiza apolisi ku Electoral Commission. Mukumbukira nkhani imene yachitikatu 3 4 days ago. Monday, on Monday, Frank Faruk Mbeta, the Attorney General. Eh, anthu mumafasa, anthu mumamasuka ndi illegality. Anthu mumamasuka ndi criminality. Frank Mbeta sends apolisi ku electoral commission kuti akaopsezeke kungoti ayi iwo aja asamuke Asi- and then within that time and pachitika zambirimbiri tu kuopsezedwa kutanitani akumuyitana Namiwa within few time Namiwa uja wazipanga publicize they don't even care because he did a brilliant move he did the right thing to- to make the public know what is happening

so dpp ikafuna kukupha imakum is sophisticated it gets to you and imakumaliza dpp mcp imagwidwa kwambiri zokuphazi for it's not soph- is ruthless but not sophisticated so you need to differentiate these parties koma zipani zonsezi ndi zakupha ka chifukwa timati chipani cha dpp ndi chakupha cha mcp ndi chakupha cha udf ndi chakupha cha utm sinakhale ndi mphamvu koma chimene chazangokhala ndi mphamvu muzaone mmene amapangira behave ku opposition they are in opposition koma kunena kuti ayi mcp musabwere kuno amene ajaso ndi akupha ka achina Noel ndi no- Noel Noel Masangwi you know chipani choti chimayendedwa ndi achina Noel ndi anthu okuphawo ka achina Patricia kaliati kaliati is a criminal kaliati is a dead criminal Mwa- mufufuze nkhani za anthu amene aba anabwera kunja mmene uja america ikamanena kuti malawi tiipange close sikuyendesa bwino zinthu anthu amene anasokoneza anthu kuti amalawi muzipeza mavisa mosavuta ku america nda achina kaliati ka you don't know this kuti ireland inaona kuti ah, tiyambe kupanga mavisa here even mavisa osakupatsani inuyo kuti mubwere ka mzapange skulu ka mzapange maopinion chifukwa cha anthu ngati achina kaliati amene amagulisa anthu amagulisa anthu visa and they were finding opportunities zowabweretsa anthu aja koma amabe komanso anthu ena ake anawabera ambirimbiri zimene zikuchitika kummanga Namiwa kutumiza asilikali kaya apolisi ku electoral commission thats how boma limasanduka la munthu mmodzi kapena zokamba za munthu mmodzi thats how it it that's that's a, that's imeneyo nde clear cut towards a police state boma dziko loti anthu azikhala ndi mantha nde mmene amanga namiwa lero mawa ndiwe james linalo ndiwe mere linalo ndiwe jabulos winayo ndi ifeka it's important to stand and ndikunena kunena kuti as an ultimatum tikuyenera tipange demand namiwa atuluke akatuluka namiwa we want amalawi ticheze ndi apm through the media iye uja apange press briefing tikacheze naye you know anthu onse timuone live two hours minimum tikuyankhula ndi apm ndiye timuuze mavuto athu through the questions of the journalists and we want proper journalists we want ma this should happen fast fast fast fast and this is our country ili ndi dziko lathu kulibetu opposition kumene kuja ino op- opposition angakhale simplex chithyola munthu onena kuti ali ndi zimilandu chonchi akuyenda ndi mabelo nthum- ma- ma- mabelo nthumba he can't, he can't even articulate things he can't even articulate. he's now we don't have even a leader of opposition we don't That's why akumbali ameneyo kuti angomvekako achina baba a mlondera ango chifukwa chonena zoti simplex chithyola uja 23 billion yomwe waba anasokoneza 24 ka 25 billion ya ku salima sugar company ikumulemera koma pali mabiliyoni ambirimbiri amene chithyola uja sangafotokoze bwinobwino amene anaba chifukwa chithyola uja ndokomedwa we need to have a press briefing apm live less than not, not, not, not, not, not less than two hours akuyankhula ndi amalawi kodi inu a dpp zimene mukupangazi a- a- mcp timawauzatu kungoti inu mumagona mumagontha nkhutu nde mwagontha nkhutu mwamsanga chaka chisanathe nkomwe mwagontha nkhutu nde munthu one of the reasons or one of the grounds or one way to know that this person is dying Eh, one of the signs they stop hearing amatha kusiya kumva inuyo chimene ndikudandaula nchoti mwafa msanga eh, mufera ma terrace mufera first half isanayambe nkomwe first five minutes mufa chifukwa cha kusamva and the good thing is mkati mwanu momwemo mukumenyana ndipo simusiyana chifukwa chonena zoti ndalama zimene mukusosa simukugawana bwino simusiyana this live was supposed to be very brief uh, but um, um, and, and this i'm speaking uh, moopa mulungu moopa ndani moopa mulungu ineyo ndikudabwa kuti pido wajoina bwanji live yanga ya pa tiktok mm? uh, wajoina bwanji wangopezeka wakwera pa- pa- pa- pa- pa tiktok mmene zimayendera ineyo sikuti ndimatsata bwinobwino koma ndimachita ndimva zoti umachita kumpanga invite munthu umachita kumpanga add koma i think kuti pido akuyenda akundipanga masamu so pido it's your time to, to comment uh, don't usandipasenso ntchito yambiri usapezeke kuti wapanga comment zinthu zonena kuti no, kenakonso ndizipanga clarify kuti iyayi pido walakwitsa but ndimalize ndikuyankhula ndipatseni mpata nokha mukudabwa ndalowa bwanji live simunapange grace whatever god brought me on your live chifukwa ndifuna ndiyankhule let me talk the talking deep down am boiling okay okay sentence yanga ndaniyi isanamalize mwandidula ine andale a dziko la malawi ndimadana nawo ndi anthu okupha ndi anthu okuba for me saying kunena kunena kuti panopo sindingampange blame peter for now amalawi ndife zisiru ndanena amalawi ndife nda ndife zisiru ndi mizika against andalewa andale ndi anthu akuba andale a dziko la malawi ngati amalawi sitikudzuka anthu amene awa sazasiya khalidwe lawo zopusa peter ali mkati mokuba koma peter ataona kunena kuti ineyo izizi zindivuta what did he do he gave us

nonse amene mwakwera pa panel tapanga mute mute mute musegula ma mic anu mukamaliza kuyankhula thank you god bless you all peter adadzidziwa kuti wakakamizidwa because in the first place mpando umene uja peter anakakamizidwa ifo anadziwa kuti amalawi akufuna peter peter anali munthu onena una kuti amayeneka akhale pansi azipuma ndikudyerera pension yake koma amalawi because of our desperation tinampanga force atapangidwa force peter chimene chinachitika ndi chani peter uja ataona kunena kuti anthu awa andigwiritsa ntchito anatuluka ndikuzatiuza kunena kuti amalawi museguke maso amalawi change your mindset kumalawi amalawi ngati sitikusintha andale amene aja achina chisale achina ujeni chimumusewa they cannot stop zinthu zimene akuta akupanga chifukwa chachani chifukwa chonena kuti ife amalawi tikugona I'll give an example imene yachitika ku south africa do you know ngakhale tikuwada ma south africa ngati kuli dziko limene limapanga limapanga uh, li- likuenjoya democracy ndi south africa just a minute So, ngati kuli dziko limene likuenjoya um, democracy ku South Africa, anthu amene aja adzuka and they are doing that chifukwa chonena kunena kuti government yawo yalephera ndi zimene ifeyo ku malawi tikukanika kuti tipange

Yes, I can hear you, uh, Cancer. Okay, wapanga mute. Okay, so what am I saying? Ndikunena kunena kuti. Uh, my point of saying kunena kuti panopo we can't blame Peter. Peter atadziwa kunena kuti anthu anditenga advantage. Let me tell you, and I was one of the people amene ndimanena kuti we can't bring DPP back in government. We can't go back and lick our vomit. because anthu amene aja ndi amene atipangisa kuti tonse alliance ija ibadwe so right now what peter did ngati munampanga follow bwinobwino peter onthalika Um,

Peter, Peter panopo sameneka kale Peter anatuluka anatiuza kale anatiuza amalawi change your mindset that message kwa mbuzi they didn't understand it but that message kwa munthu or even the people that were following me kungoti wina apa palibe ndinamba ndawamana ndayamba ndinayamba nthawi yayi tinachakwera kukuwa kuti amalawi it's mizika against andalewa we don't need these stupid criminals we don't need them koma peter ataona kunena kuti gemu ya malawi akundifuna pandekha sindikwanisa let me give them the word life we should understand it even when somebody is speaking malawians we don't listen right now the reason i'm saying we can't blame peter because peter panopo ndi munthu onena kuti he needs us to help him Even iye uja atuluke koma amalawi a- if we don't stand and put accountability helping him because tell me who is the government we the people are the government ndifukwa chake peter anatuluka anaona kuti the problem is us malawians that's why even in co- your comment section you have these men who are stupid telling you you are online come background how many ineyo zinthu zimene ndachita through media kuchokera atsikana ku Oman mwana uyu amene aka- wapangidwa anapangidwa ku- anapangidwa kidnap ku- child trafficking mu dziko mwathu nkhani zambiri zimene zikuchitika ndinapangira kuti amwaye ni malawi because of their stupidity but this is the president amene anaona kuti am part and parcel peter is the criminal as well he's inside the criminality panopa munthu uja ndi wakuba ngakhale kuti iye uja payekha sakuba koma ali ndi anthu okuba aja and the truth chimene amalawi angadziwe peter uja sakulamula dziko Gertrude the jezebel and the people that are surrounding him including chisale is part of this inuyo kodi do you know amalawi amene muli mu comment section kumanena kuti eh mukupanga ujeni pa pa- pa media bwerani pa ground do you know kuti chisale mukumunenayo the criminal man who is a criminal that's the truth about it chifukwa milandu yake sadatilongosolere anthu ake a dpp anakalanda anthu amene amakhala ku lilongwe malo mukudziwa zimenezo ine nkhani imene inabwera ku office kwanga amalawi you are sleeping too much this is not peter's battle it is the battle of malawians every malawian should wake up you stand up make ulenji ndi opusa mukuyika amalawi opepera inu you should understand

Uh, I'll, I'll, gi- I'll, I'll bring you back because I want you, I wanted you uyankhule chimene chimakuthimba pa khosi ndipo wachiyamba kuchiphwasula sunamaliza I know you so ubweraso but I want there are other three people that I've, I've, we have added and I don't know uh, so hello yes that's what i'm trying to do that's why i'm stopping pido kuti abweranso nthawi ina ndikufuna kuti ndikupaseni mpata inuyo Ah, ndimafuna kunena kunena kunena kuti ah, ndisanapange join anthu enanu kuti muyankhule ndisanakupatseni space ndimafuna kunena kunena kunena kuti um, the the dis discussion of corruption in malawi dziko lathu silikuyenda has nothing to do with region imene munthu akuchokera kapena kuti mpingo umene munthu akuchokera kapena mtundu wa munthu it's about malawi over to you muhammad okay ndifuna ndigwirizane ndi pido kwambiri ndifuna ndigwirizane ndi pido kwambiri vuto limene lili ndi ife amalawi mizika we tolerate nonsense and tikapitiriza kupanga tolerate nonsense anthu andale awawa amatitenga ngati ifeyo we are more desperate akatipasa ma 5000 awo ndikumazipenta amationa ngati athana nafe and because of that apo tsiku lina a Kapito adanena kuti amalawi ife ndife mitembo yoyenda Yeah, it's true. izo ineyo ndimanena kuti ndizoona ifeyo ndithu ndi mitembo yoti ikuyenda pansi chifukwa chani we tolerate nonsense chifukwa had it been that kuti ife we are a serious people sitikanalola uyuyu kumangidwa mpaka ndikugona kumene kujaku chifukwa chofuna chilungamo exactly exactly mwana ifeyo tikanakhala kuti ndife anthu amoyo sitikanalola uyuyu kugona ku polisi anthu opusa kwambiri chifukwa chani watiululira zimene zikuchitika mbomamo ndi ndalama zathu zimene anthu aja akugwiritsa ntchito ngati zi- ngati zili ndalama zathu popanga expose zimene kuti amalawi kunja kuno kuli izi kunja kuli izi kunja kuli izi timayenera ifenso amalawi tikwiye nkubwera pa ground ndikupita ku polisi konko ndikuwauza kuti amene amayenera kubwera kunoko suyu Exactly. Oh, come on.

muyang'ane zimene zikupanga ku south africa kuja that is the true democracy pamene nzika zikuona kuti mm, boma lathuli lalephera kupanga support ifeyo kuthandiza ifeyo instead akuthandiza amwenye akuthandiza machinese kuti alemere kumalawi kunoko we must rise up and say enough is enough Mm. A- a bwana a- alexis Yes, boss. kuli issue ina mwina imene mwina simumayiyang'ana ku ku construction ukuku kuli lawlessness Mm. kuli company ina yake inalephera kumanga sewu ku nsanje

kuipasabe ma contract mukayang'ana izo zikatero ena Yeah. ake adyapo ndalama akapereka ndalama ku- kumene kujako kuti makampani ngati amenewo azitimangira zinthu za ma substandards Mm. andale ndi amene akutionongera dziko bwana president anthu akupangana accuse chifukwa you hired the criminals kuti Mm. akuthandizeni kuyendetsa boma Mm. mukanakhala kuti inuyo pamene mudawina chisankhocho mumayenera kudziwa kuti o anthu amalawi amene amadandaula ndi awa amenewa musapange include mu cabinet yanu lero look what what is happening nduna zinazi chaka sichinathe koma asonkhanitsa chuma over 600 million koma salary yawo kuti muipange times seven ndi ma allowance awo sikufika Sing. even ku 150 million Ah. ndalama zinazo azitenga kutiko that is zimene amalawi tikuyenera kuti tizifunsa kwa adindo amene akulandira ndalama chifukwa cha misonkho yathu Mm. mwatiwonjezera misonkho yes mwatiwonjezera misonkho koma zimene zikuchitika pa la- pa ground ndi misonkho imene tikupereka nawo sizikugwirizana sizikugwirizana ndalama zijazo ma cabinet minister anu angolandira ma allowance akutipangira bla bla bla bla that's why tunena kuti amalawi ife ndife mitembo tinamwalira kalekale tikungoyenda lero zimene akukwanitsa kukwanisa aa chimanga tikudya aa chimanga cha- cha- chachipa aa chimanga chachipa

Yeah.
uyuyu mmene wapangira zinthu zake amayenera ali behind the bars mm. koma instead timaombera mmanja ma criminals eh, ndikuona anthu amene mwina timilandu tawo ting'ono ting'ono akakhale ku chichiri 10 years 15 years mm. amene atibera ma billions and billions and billions of dollars billions of kwachas azikhala nkuma enjoya dziko linolo basi nkumatiuza ah, ifeyo system tinapanga capture eh, bla bla bla bla and tikunena pano ngati amalawi sitidzuka kunoku dziko lathuli kulola kuti anthu andalewa azipanga zimene akupangazi forget about development tiyeni tizingokhalani tizingodikira yesu koma nthawi ikadzafika nthawi kuti we are rising up tikaona kuti wandale akupanga zinthu zopusa wapanga zopusa ndikupanga rise up ndi pamene mwina tikanene kuti tayamba kupanga claim our destiny ndiyimire pompo basi ndiperekenso mpata kwa anthu ena Thank you so much, uh, Muhammad Abutika, for your contribution. And just to add, wanena kunena kuti ngati sitiyimirira sitiyimirira ndikupanga demand and ndikupita ku polisi kukanena kuti mtuluseni um, anamiwa komanso kunena kunena kuti muwatenge a Chipungu muwamange ayankhe milandu muwatenge a osewa maminista amene ali ndi ndalama including Frank Farouk Mbeta amene wapezeka kuti amakanika kulipira ndalama ku Keza House uh, ma, ma, ma, ma, ma rentals eh? tindalama tochepa amakanika kulipira pano ali ndi vindalama phwi- phamu phamu phamu phamu phamu Ah, so mwadzanena kumapeto kunena kuti tizi- ngati sitilephera kupanga izi tizingodikira Yesu ningonena kuti olo Yesu yoso sadzativomera nkhani imene tikupangira amweti is sin kaya is sin for, for us to watch in- injustice and just sit down according to the bible and i think according to the quran as well you need to stand up over to you mam mam over to you Uh, asanamalize gasala let me lap it uh, this way i'm calling upon malawi army and i'm calling upon police for now we want nambiwa atuluke chifukwa apolisi they are there tikuwalipira atu

Mumafika inuyo point a army ndi apolisi kuti ndinu andale. Ngati tili ndi army ku Malawidi, ngati tili ndi police ku Malawidi, release Namiwa. Enough of your bullshit of po protecting andale, anthu oyipa, anthu okuba amene you're supposed to hold them accountable. Mukutiwonongera dzikonso ndinu a army, ndinu apolisi inuyo.

ndikachoka pano ndimuyimbiranso foni akudziwa Am- ndikamanena kunena kuti when we want to hold everyone accountable ine ndi nkhondo ndi anansi Chimwemwe Chipungu amene ujayo ine nyumba mwake kudyamo kugonamo but we are not whenever sasa we are not we are not going to tolerate khalidwe la manyi dziko lathu lawonongedwa ndi kupembezana munthu akamapanga zoyipa we don't need that and we don't want that accountability and transparency 100 years to come atadzavutike ndi ana athu azidzatitukwana tili kumanda chifukwa cha anthu opusa ngati amenewo so apolisi a dziko la malawi a ami a dziko la malawi makolo anu zipatala zake ndi zomwezi akuti zilibe mankhwalazi akuti zilibe mwakutitiza ntchito yanu is to protect dziko wina aliyense kuyambira president to a less privileged citizen Namiwa mumutulutse go Thank you.
ahead Thank you so mpelikuwa much, Pido. Programu ya